mapisto 400 alowa mdziko muno opanda chilolezo ndikamanena ena amati propaganda ndimadana ndi chakwera ndiye lero ndabwera ndi umboni pa nkhani imeneyi pa chithunzipo tikuona imodzi mwa malisiti a mfuti zimene zinachokera ku israeli this is original ndayerenga ku state house kumene kumakhala chakwera airway bill number 07152 mafiri atatu 234

amene anatumiza ndi israeli pogwitsa ntchito swissport ndakuonetsani zonsezi kuti mukhulupirire chifukwa ndikamanena pano kukhala kuyesa nthabwala kapena propaganda dzana nditayiphulisa nkhani imeneyi akuluakulu aboma anali ndi miting'i usiku anagwirizana kuti andiphe chifukwa ndawatulukira Inspector General Ma Yolamu anatuma apolisi ena kuti apite ku area 30 kumeneko anachosa futi zonse m'makatoni ndi kuphwasula masilu onse akuluakulu ngati futi zimenezi zili zachilungamo ndi chifukwa chani anaphwasula masilu kuzibisa komanso kuuza apolisi kuti asunge chinsinsi tipereke chenjezo ku opposition musamale nthawi ya kampeni mcp ndi chakwera akonzeka kwambiri kukhesa mwazi target yawo akufuna timothy mtambo bon kalindo newton kambala peter mutharika pamodzi ndi akuluakulu a dpp komanso utm inspector general ndi zikhale ng'oma ayenera kudziwa there is no secret under the sun masilu amene mwaphwasula ife tili nawo ndipo tawasunga pamene zimalowa mfuti zimenezi pa 19 june tinaziona information yonse ilipo pali dc wa ku ntcheu george ngaiyaye akulimbana ndi mafumu achingoni akuwaopseza kuti awakhaulitsa chifukwa cholankhula mawu odandaula pa imfa ya chilima chimwendo banda minister of local government wakhazikitsa gulu la chinyamata apasidwa mfuti komanso poizoni ndi cholinga athane ndi mafumu achingoni pali senior chief makwangwala senior chief kwataine senior chief champiti ta phambala senior chief njolomole komanso ta mpando amenewa asamale mcp ikufuna kuwapha pogwisa ntchito ngozi poison kapena mfuti agwirizana kuti awayitanise ku meeting akawadyese poison wakupha ziwalo ndikunena pano dc ameneyu pamodzi ndi mcp alamula kuti mafumu onsewa achosedwe m'mabodi anthu aku ntcheu mukhale tcheru chifukwa mcp ikufuna kuzunza mafumu achingoni akuti akwataine anayankhula mawu pa candlelight ceremony ya chilima chautsa mapiri pa chigwa ndi chimenecho ndiye inuyo mukudziwa bwinobwino kuti mcp ikayambana ndi munthu final solution ndi kupha tiwapempherere mafumu aku ntcheu kuti asapite ku state house kukadya poison

book me number 11951219 chenjezo kupita kwa ig mayolamu mwaphwasula makatoni mwachosa masiru mwabisa mfuti koma mudziwe kuti information tasunga ndipo ina ndi imeneyi tayipereka kwa amalawi mukamapha ndale komanso mafumu aku ntcheu dziko likuwukirani boma si chakwera boma si mcp boma ndi anthu saulos chilima amatiuza kunena kuti osaopa osafooka osatopa tidzafera mbenderayi ndipo iyeyo saulos chilimayo wafera mbendera chifukwa amachita kumupha ndiye akubwera achakwera ndikumatiuza pa 6 july kuti inenso ndifera mbenderayi ndiye tikufunsa kuti pa zaka 4 wapanga chani kuba kutenga makontrakt aboma ndikumpasa mwana wake nick pamodzi ndi vitumbiko mumba inu mukuona nokha zimene akuchita vitumbiko mumba akuba ndalama ndikumagula njinga za moto anthu ndikumaombera m'manja kodi amalawi tinabadwa motani ndi chifukwa chani tikuombera m'manja anthu akuba saulos chilima amanena momveka bwino kunena kuti osaombera m'manja anthu akuba akakupasa ndalama kugulirani kanyanya phwii inu kumasekerera lero vitumbiko mumba akuba pamodzi ndi mwana wa chakwera nick kuba kupanda manyazi akaba choncho akuzungulirazungulira makwawo kumagawa njinga za moto what's that akuopseza anthu kugwiritsa ntchito polisi ukangolankhula china chake akuti ayi fake news nde lero ndakupasani maumboni ndimanena dzanadzana lomweli kunena kuti mdziko muno mwalowa mfuti 400 ndiye ndakuonani lero mwatulutsa ka statement akunkuyu ndikumanena kuti ayi social media has a lot of fake news ndi chifukwa chake ndatulutsa document imeneyi siru siru namba imeneyi ndayitulutsa dala ndikufuna amalawi aone ndipo amalawiwo aweruze kuti siru namba imeneyi ndi ya fake fufuzani amene mumadziwa kufufuza mupeze kuti siru namba imeneyi ndi ya fake ndimanena kuti mdziko muno mwalowa mfuti 400 nde akunkuyu akubwera nkumatsutsa mukutsutsa chani this is siru namba tsutsaniso panopa ig yolamu waphwasula makatoni makatoni onse aphwasulaphwasula masiru wachotsachotsa atangomva kuti bakili muluzi tv alengeza kuti mdziko muno mwalowa mfuti 400 nthawi yomwe akuuza apolisi ndikumaphwasula masiru chifukwa chani kodi mfutizo zikakhala za chilungamo ndi chifukwa chani akuthamanga kukaphwasula masiru mwachinsinsi komanso wauza apolisi wakunena kuti musauze wina aliyense chifukwa chani akutero amalawi tili pa ngozi chonde 2025 osavoteranso agalu awo ndi akuba akuba ndi akutenga ndalama zathu zomwezo momwe akadagula chokudya akugula mfuti 400 akuti aziphera anthu for what lazarus chakwera you are not a pastor kuyambira lero takuchotsa ubusa iwe ndiwe chigawenga 2019 unali patsogolo kupanga mademo ndi hrdc unali patsogolo kutukwana kunyoza president umanena kuti tisaope ndiye lero ufuna tiziopa sitiopa iweyo ngakhale peter mutharika pamene amalamulira umanena kuti tisamamuope ifenso sitikuopa ukalakwitsa tikudzudzula ukalondola ukapanga chinthu chabwino tikuyamikira koma pakali pano palibe chabwino chimene wachita you are useless